eh, akwa nke a ka enye m o ee do you get it Mm. it's not it's not something eh, eh, ị ma-eji ya wee compare ada ada aba nwoke afa dị optional like Ikwesị ịnụ ịma- nwaanyị bụ ife ee ị kwesịrị ịma na ezinụlọ mgbe ochie Mm, ọ bụrọkwa sọ ndị be anyị mere ihe nwoke ahụ I- ndị China kịta mm. na-emekwa ihe nwoke nwaanyị ahụ ihe a na-akpọ ya bụ eh, zhong nan qing nu ha na-etinyere ụmụ ihe mụta nwoke mụta nwoke ahụ mm, mm. ha na-etinyere ya anya ọfụma kwa ka ndị Igbo mm. ọkwa obodo na-emegasị ona ihe me bụ na a bịa n'ogbe ha ga na-ekwujọ hmm, nwaanyị a amụọ na-amụ nwoke sọ nwaanyị nwaanyị ka ọ hmm. na-amụ ka nwaanyị nwaanyị a na-akọjọ nwaanyị mmadụ mụọ nwa ọ baa ya Nkechinyerem ihe ọ sọkwa gị na-ekwu ọ chi nyere m ya hmm. ehe ọ bụghị ajọ mmụọ nyere m ya m ma-eku nwa m na ọ chi nyere m ya hmm. ọ bụghị ihe ọjọọ ọ na ọ bara nwa ha afa a dịka ee eh, ka ọ gwakwa ndị na-ene ya anya ma ndị na-agwa ya okwu ọjọọ ma ndị na-echere ya echiche ọjọọ ma ndị na-akụ asịrị n'azụ ya hmm. na ọ chi nyere ya ọ ga-atụfu nwa ya atụfu hmm. ehe ọ yọpụ o nwere mgbe o ji wee bụrụ afa ọjọọ Hmm. ee eh, lụrụ m na afa ọjọọ ọ bụgodu na nwaanyị a na-achọ nwoke ọ bụrọ ihe ọjọọ na ọ chọrọ ịmụta nwoke mana ọ bụghịkwanụ ihe ọjọọ na ọ bara nwa ya Nkechinyerem mm, mhm. okay mm. eh, nwoke a nwoke a e nwe ife is there something about the man that is powerful to you as a lady e nwe ihe ụmụ nwoke ji wee dị iche I'm asking you as a lady na e nwe ihe ị fụgo na ndụ nwoke ị sị na eh, na eh, ọ nwoke na-aza Obidigbo ọ hmm. nwoke na-aza Ikemba e nwe ihe ị fụ na ndụ nwoke kwesịrị ka a na-akwanyere ụmụ nwoke ugwu as onye Igbo Igbo gaa n'iru
ụmụ nwoke adịghị atọ ụjọ hmm. ụmụ nwoke ma ka e si azọchite nke ha hmm. ụmụ nwoke adịrọ mkpasa nke ona kwa ị ghọta ọ bụrọkwa nwoke niile mana ọtụtụ ụmụ nwoke dị ona hmm. ọ dịghịkwanụ mfe nwoke ibu n'obi na ọ ga-anụ nwaanyị kpakwa nwaanyị mụọ nwa zụọ nwa ihe ọ ga na-eche ee nwoke nwoke ga-eme ihe na mmadụ atụbaghị anya ka ihe ziri ezi mmadụ atụbaghị anya ka o wee webata ego hmm. n'ụlọ ihe a fụ nwoke ona o binie ọ sọ ya ọ baa ime ọhịa jee gbuo nkụ na-ere ma ọ bụ ọ gaa mee ihe ihe nwaanyị a ga-anọkata chepụtadị sị ka o jee bido ime ya ee ụmụ nwoke nwere obi kwa obi e ji azọchite ihe ha akata obi ọ bụkwa ụmụ nwoke niile mana ọtụtụ ụmụ nwoke dị na ọka na-ekwu ọka na-ekwu ee